is dócha, ó thaobh an rud sin ná, bhuel, is muintir na gcnoc sin i ndáiríre, tagann, tháinig m'athair ó Béal Átha an Ghaorthaidh agus mo mháthair ó Ré na nDoirí agus níor chuaigh ceachtar acu riamh, ní raibh aon dúil acu dul san uisce, ní raibh snámh acu, ná faic.. Just ag caint faoi sin, bhínn ag dul timpeall, abair, tamall siar anois, ag dul timpeall ag déanamh taighde ar chúrsaí mara, caint le iascairí agus mar sin de. Ach i gcónaí, má thosnaíonn tú ag caint le duine go bhfuil baint acu leis an bhfarraige, Tá, níl ach ceist amháin ina gceann acu agus sin é, cárbh as duit? Cén, mar ní fhéadfá a bheith ó aon áit eile ach ar an gcósta, is dá mbeadh fhios agat cén áit ar an gcósta bheidís díreach, thuigidís cén saghas duine a bheadh acu. So chaithinn leanúint ar aghaidh ag labhairt leo gan stad, d'you know, ag taispeáint dóibh go raibh, tuiscint agam ar an bhfarraige agus just mar bhí an ceist sin ag teacht, ag bagairt orm go tobann so ehm agus nuair a chloisidís mé ansan tar éis tamaill thuigidís bhuel tá tuiscint éigin aige you know sin é an saghas rud ach ehm táim chun saghas labhairt beagáinín fúm féin is dócha bhíos ag cuimhneamh ar an saghas teideal ar, ná Mise agus an Naomhóg ach ehm Bím ag éisteacht le gach éinne ag caint agus saghas athraím beagáinín ach ehm an chéad rud really ná just chun ehm saghas eh cad a bhraithim mar gheall ar an an an bád seo like agus ehm agus an rud is mó ná an an bád seo ar an bhfarraige, an an naomhóg, Tá sí ar nós faoileán, sin an rud is, agus má fheiceann tú riamh faoileán agus tonntracha ag teacht, abair, bíonn an faoileán díreach suite ar an uisce agus pé áit as a dtagann an tonn, bíonn sé, ní bhíonn siad, ní bhíonn, ní chuireann sé an, ní chuireann sé as dóibh in aon chor. So, ach amháin má bhíonn na tonntracha ag briseadh, abair, fanann sé seo díreach mar atá sé, má thagann tonn mór, fiú broadside mar a deireann siad as Béarla, ardaíonn sé suas mar sin agus téann sé síos arís. So braitheann tú, tá sé saghas paradox go pointe áirithe, braitheann tú, má tá taithí agat, braitheann tú ana-shábháilte sna báid seo. Deirtí gurb iad dá mhéid, gurb iad na báid is fearr farraige nó ceann de na báid is fearr farraige ar domhan agus an áit, na háiteanna ina n-úsáidtí iad agus mar sin de, abair i gCorca Dhuibhne agus i gContae an Chláir agus ar fud chósta an iarthair, bhídís ag plé leis na farraigí is measa ar domhan seachas b'fhéidir an Southern Ocean in aice leis an Arctic. So, sin an saghas, em, agus an rud atá gar dúinn uaireanta ní thuigimid, eh, cé chomh maith is atá sé. An taobh eile dhe ná go gcothaíonn sé, em, foireann. Eh, tá cúpla rud i gceist nuair a théann tú amach i mbád, abair, aon bhád. Em, tagann tú scartha amach ón dtír, An rud bhíos ar luaimh uair amháin go Milford Haven agus ar chúis éigin níor chuireas puinn muinín as an Captaen. Bhí cúpla rud nár cheapas a bhí i gceart agus ansan tosnaíonn tú ansan is tosnaíonn tú ag smaoineamh is ag féachaint timpeall ar an crew. Má tharlaíonn rud éigin, an mise a bheidh ag teacht in áit an Chaptaen? nó cé sa crew go bhféadfainn brath orthu, nó conas a d'fhéadfainn na daoine seo a tharrac le chéile agus an jab is fearr a dhéanamh, abair, muna mbíonn an fear in ainm is a bheith ina chaptaen, ina chaptaen. So, tugann sé saghas léargas duit ar. ar crew agus ar foireann. So, baineann sé sin chomh maith ansan leis an obair a dheinimid, abair, in Meitheal Mara le daoine óga, like, d'fhéadfá leaids atá fiáin amach, fiáin amach is amach, cuid acu ní féidir iad a scanrú ach ar a laghad, Má chuireann tú isteach i mbád iad, níl tú díreach ach ag caint fé bádóireacht agus bheith cúramach ag dul isteach is amach agus caithfidh tú fanacht socair agus do spéir a bheith chun na rámhaíocht agus mar sin de. Agus ehm, téann tú amach, bíonn siad ag béicigh b'fhéidir agus ag déanamh so súd ach diaidh ar ndiaidh téann sé ina luí orthu, Níl anso anois ach an gang atá sa bhád. So, bíonn an chomhacht agat ansan orthu, like, agus is féidir leat, you know, kind of, agus tá deis agat ansan rud éigin a dhéanamh leo. An rud eile fé sin ná tá rud, b'fhéidir go mbeadh aithne fios ag síceolaí fé, ach tá daoine ann óg agus aosta agus tá sé ana dheacair acu rithim a chimeád, rithim a chimeád. Agus creidim go mbaineann sé sin le rud éigin atá iontu, Agus duine, bíonn duine uaireanta, daoine óg, abair, go mbíonn, mbímid ag obair leo agus bíonn siad saghas scaipthe nó bíonn, b'fhéidir tá rud éigin ag cur isteach orthu. Caitheann foighne a bheith agat ach má cloíonn siad leis an rithim, braitheann tú láithreach go bhfuil feabhas tagtha orthu. ina cheann nó ina inchinn nó rud éigin. So, yeah, sin iad na saghas, sin iad na rudaí. Is breá liomsa turas fada ar an bhfarraige a dhéanamh iontu so chuamar uair amháin ón mBlascaod go dtí Inis Meáin. Stopamar dhá uair ar an dturas ach Má shocraíonn an crú síos ní gá aon fhocal a rá agus tagann tú díreach, tá sé, tá sé, deirimse saghas meditation is ea é i ndáiríre agus braitheann tú ceangal leis an gcrú agus ceangal, you know, draíocht, amach is amach is ea é is dócha. Táim gafa leis an draíocht sin ach i ndáiríre ní fhaighim an-chuid deiseanna. mar a bhfuilim fé láthair chun teangabháil a dhéanamh leis. So, is dócha mo chúlra, abair, chaitheas roinnt ama in Eachros i mBéal Átha an Ghaorthaidh agus i Ré na nDoirí ag obair le mo huncailí agus ag an am sin abair, bhí capall ag m'uncail, bhí capall ag an mbeirt acu, ní raibh aon tractors acu, ach an rud a thógas as an t-am a chaitheas ansan, abair, ná ehm go raibh gach éinne cothrom, ehm bhí an císte riabhach céanna i gach, i ngach tigh, bhíodh eh, Bhíodh duine amháin ag dul go dtí an Creamery an tseachtain seo agus duine eile, bheadh Examiner amháin ag dul thart idir na tithe in Eachros, abair. Bhíodh daoine isteach is amach i gcónaí. Bhíodh seachráin, mar a déarfadh mo sheanathair, bhíodh na seachráin seo ag dul timpeall, conas a déarfainn, Lucht déirce a d'fhéadfá a ghlaoch orthu, ach seachráin nó ainniseoir, bheadh ainniseoir anseo is ansiúd, sin iad na focail a bheadh ag mo sheanamháthair b'in í máthair m'athair, b'in í saghas banríon an tí sin. Ach. Ach bhí fáilte rómpa, bheadh sí ag súil leis an t-am go dtagadh a leithéid, thagadh daoine áirthe chúthu b'fhéidir uair sa tseachtain agus bheadh béile, bheadh greim bídh acu. So ní raibh éinne fágtha amach, abair. Bhí áit ag gach éinne, fiú go rabhadar, geall leis, glan as a meabhair, like. Bheadh, bhí áit acu, fiú mar cheap magaidh nó pé rud. Sin, so, abair. like nuair a théim ar aghaidh cheapfá b'fhéidir gur smaoiníos ar na rudaí san agus ar an bhfealsúnacht san abair ag an am agus gur bheartaíos ansan ó raghaidh mé agus bunóidh mé meitheal mara nó pé rud chun na rudaí seo a chur i bhfeidhm ach i ndáiríre ní go minic níor thuigeas na cúiseanna a bhí le a chuir mé an treo go dtí ina dhiaidh So, má táim ag labhairt mar go bhfuil fhios agam, ní raibh fhios agam ag an am ach táim ag féachaint siar air anois agus is féidir liom a rá, oh, b'in an cúis a bhí leis sin. Ahem. Ach caithfidh mé a rá, chuaigh sé sin i bhfeidhm go mór orm. Agus ó thaobh, abair, eh, ní raibh aon leictreachas in, in, in, in, in Aonaigh nuair a bhíos óg, is dócha go raibh sé i Maigh Chromtha alright. Ach. an scanradh a thagann ar dhaoine inniu nuair, eh, abair, tá, ní bheimid in ann an leictreachas a bheith againn nó ní bheidh, eh, teipfidh ar an gcóras seo agus ar an gcóras siúd. Braithim, ok, nílim a rá go bhfuilim ag súil leis nó pé rud ach ní chuireann sé an scanradh céanna ormsa mar tá fhios agam, Más féidir liom prátaí síl a dh'fháil, tá First Earlies curtha agam anois i Maigh Chromtha, so braithim go breá slán níl baol ar domhan orm. Is féidir an córas airgid titim as a chéile nó pé rud, ach níl amach i mBanca. Ach cá bhfuilim ag dul? So, anyway, so chuaigh sé i bhfeidhm orm agus, abair, Chuas ar scoil, bhí suim, bhí ana-shuim agam in oideachas ar feadh tamaill agus ansan thugas saghas droim láimhe leis agus chuas ag obair rudaí difriúla, chuas thar n-ais chuige, dheineas cúrsa in innealtóireacht, bhíos ag tógaint stáisiúin ginte leictreach in Moneypoint agus in Aithire ar feadh tamaill agus bhaineas ana-shásamh as, caithfidh mé a rá, mar nuair atá infheistíocht á chur isteach, Agus más innealtóir tú, bhuel, sin é an t-am duitse, abair, mar tá, tá na huirlisí agus tá na hacmhainní agat chun rud mór a dhéanamh, you know. So sin, sin mar a bhí sé. Deirim, ag féachaint siar, gur, tá innealtóireacht. an-éasca ar fad actually. Tá sé loighiciúil, is féidir, níl aon deacracht leis really, it's, you know. Ní faic é. Ach innealtóireacht dhaoine anois, sin dúshlán. Conas is féidir daoine a chur sa tsiúl, oibriú le daoine, ní fheadar like, sin, sin, Tá mé ag rá so agus ní raibh fhios agam ag an am. Anyway, d'fhágas innealtóireacht agus chaitheas tamall, bhí saghas slump ann ag an am agus bhí leanaí óga againn agus níor theastaigh uaim dul ag taisteal agus chuas ag deisiú tigh agus rudaí mar sin. Is dócha, bhí saghas, bhíos ar scéimeanna FÁS agus rudaí mar sin, saghas idir eatarthu. Agus bhíos mar chonraitheoir bheag ar feadh tamaill chomh maith, saghas mar sin. So, bhíos ag druidim le daichead agus bhraitheas, Caithfidh mé marc éigin a fhágaint i mo dhiaidh nó rud éigin mar sin. Bhíos ar scéim FÁS le Gael-Taca i gCorcaigh ag an am agus fuaireas amach conas scéim FÁS a chur ar bun. Chaithfeá committee a bheith agat. Ní raibh puinn dúil agam i committees ná tuiscint orthu ná faic. Chuas ag cuardú airgid agus Rud amháin a sheasaíonn amach dom, bhí fear amháin go rabhas ag lorg airgead uaidh agus muna gcreidfeadh sé go raibh dúil mór agam in airgead, ní thabharfadh sé airgead dom. B'in é an saghas. So chaitheas saghas, d'you know, go raibh, go rabhas chun eh, macasamhail é sin a dhéanamh ar bhonn do you know, production line ceart agus an domhan ar fad a phlúchadh le models de naomhóga. Ach sea, táim ag dul i dtreo amháin anois ach, bhuel, cúpla rud is dócha a bhaineann leis an bhfarraige, na daoine a théann ar an bhfarraige agus is rud, is acmhainn An-thábhachtach é, idir daoine a théann ar an bhfarraige, tagann siad i gcabhair ar a chéile, agus sin saghas rule, rule, dlí nó rud bunúsach. So, eh, chuas go dtí lucht an Royal Cork Yacht Club, abair, i gCorcaigh, na, na Merchant Princes mar a ghlaonn siad orthu. Em, ní raibh a fhios agam cad is, conas mar a éireodh liom, ach. cuireadh fáilte mhór romham agus is cuimhin liom go deo air. Is saghas rud é gur fiú a rá, b'fhéidir. Bhíos le bualadh le fear mór le rá, úinéir páipéir i gCorcaigh, Ted, agus, Eh bhíos saghas sceimhlithe i ndáiríre, ag dul ag lorg airgead ón duine seo ná raibh aon aithne agam air, ach bhí cara liom a bhí ar scoil leis, so dúirt sé liom cúpla, go raibh ana dhúil aige i ndéanamh rudaí agus mar sin de, so nuair a bhuaileas leis, ní rabhas ag bualadh leis an fear mór seo, bhíos ag bualadh le fear a dhein, steam engines agus rudaí mar sin. So, ní, ní dúirt faic mar gheall air. Seo, seo rud atá, tá sé déanta agam go minic má tá mé ag bualadh le duine mór, abair, is maith liom eolas saghas pearsanta, ionas gur féidir liom ceangal pearsanta a dhéanamh leis an, leis an duine. Agus is maith liom é sin. So, anyway, d'éirigh liom, Ahh, cá raibh mé anois? Ehm. Fuaireamar ana thacaíocht agus ag an am bhí ehm. bhí eh na curacha ráis agus na naomhóga ráis saghas ag dul, seo fiche bliain ó shin eh taca an ama seo, ndáiríre. Eh so. Bhí sé sin mar chuid de go ndéanfaimis ceithre cinn nó cúig cinn dos na seana-naomhóga oibre mar go rabhadar ag dul i léig agus go raibh an curach ráis ag teacht san áit. Déarfadh daoine, 'Ó ní baol don churach, tá na, bhíos ag rásaí na gcurach ansan le déanaí. Ach bheadh an déanamh a bhí in ann seasamh in aghaidh na farraigí, agus mar sin de, bheadh sé imithe as an saol. So, yeah. Sin cuid de, anois. Brón anois, chaithfidh mé just, um, yeah. Roimis sin, is dócha, is fiú b'fhéidir píosa beag den chúlra eile a thabhairt. Cheannaíos mé féin agus cara liom, chuamar siar go Corca Dhuibhne agus cheannaíomar naomhóg do thriúr, mar an gcéanna leis an cheann sin. So bhíos a' rámhaíocht linn ag iascach maicréal is mar sin de. Agus thagadh daoine chugam agus deiridís, Ó nach álainn an bád é, it's a beautiful boat, did you make it yourself? No. Chasaidís ar a sála arís agus bhailídís leo. So bhí saghas, sea, go mbeadh sé go deas ceann a dhéanamh. Bhí taithí beag agam ar adhmadóireacht, so, Diaidh ar ndiaidh dúrt, Ní raibh aon bhaint agam le, leis an bhfarraige, i ndáiríre, ní raibh aon bhaint agam, ba ceird é seo a bhí like ag daoine áirithe, ag ainmneacha áirithe, bhaineadar le déanamh naomhóga agus mar sin de, ní raibh sé sin agamsa. Agus bhíos a' rá, ní fhéadfainn é a dhéanamh. Ach ansan dúrt, fé dheireadh, dúrt, Níl ann ach adhmadóireacht ag an deireadh. So thosnaíos sa seid ag an baile agus tháinig fear ó Chaisleán Ghriaire chugam gach coicís, abair, mar bheinn sáite cad ba chóir dom a dhéanamh agus mar sin de. So b'in céim, is dócha, agus an rud eile ná bhínn ag dul chucu ag lorg toisí agus mar sin de agus thugaidís méid áirithe duit. ach ansan b'in deireadh leis. You know, ní, ní, ní theastódh uathu a thuilleadh a rá leat. Ach, so bhíos mar sin ar feadh tamaill, conas is féidir liom teacht timpeall air seo anois? Agus fé dheireadh dúrt, bhuel, fágfaidh mé ann é, lean, tosnóidh mé. A luaithe is a thosnaíos, roinneadar gach eolas a bhí acu liom, mar bhíos tar éis céim a thógaint. Agus, um, Bheidís freagrach as an an obair a dhéanfainnse mar gur saghas, bhíos ag déanamh macasamhail den cheann a bhí agam agus iadsan na daoine a dhein iad agus tógadh isteach sa sa chóras mé, d'fhéadfá a rá. So, ba hiontach an rud é sin. Léimfidh mé ar aghaidh beagán just chun pictiúr a thabhairt, oh dear, tá sé seo. múchta. Just an áit ina bhfuil Meitheal Mara inniu, mar táim ag tosnú ó zero zero arís. Bhuel, just chun, mar níl fhios ag daoine, táimse ceangailte le Meitheal Mara anois ach nílim fostaithe ann. So, ehm, so, ehm, siúl isteach ann anois inniu, abair, eh, bheadh, eh, bíonn daoine ag obair ann, sin rud amháin, agus, eh, sé saghas léargas ar ní fheiceann daoine daoine ag obair a thuilleadh agus sé an saghas rud is tarraingtí dá bhféadfá cuimhneamh air ná daoine ag obair. Is breá le daoine bheith ag féachaint ar dhaoine ag obair agus is beag deis inniu bheith ag féachaint ar daoine ag obair. So, tagann daoine timpeall an chúinne an t-am ar fad agus sánn siad a cheann isteach agus Séamus an an té atá i gceannas ar an ar an gceardlann, ní thugann sé aon aird orthu, mar a dhéanann gach ceardaí riamh, mar gur gur cur amú ama a bheadh i gceist bheith ag caint leis an pleidhce seo ag siúl isteach is ag fiosrú timpeall so dá sheasófá do fhód ar feadh tamaill thagadh duine éigin chugat agus ansan b'fhéidir go thógaidís timpeall tú nó dá mbeadh rud éigin á lorg agat nó pé rud. Nó deirtí go minic nuair a bhíos ann agus bhí buntáiste leis agus mí mhíbhuntáiste leis ná deiridís Have you any boss here? Who, who's the boss? Go minic bheinnse ag obair anseo agus bheadh Bheimis go léir ag obair ansan agus thagadh duine isteach agus bheinnse ag féachaint timpeall, oh jeez, you know, agus théadh duine éigin chucu agus leanaidís ar aghaidh leo. Bhí saghas slí ait b'fhéidir ó thaobh bainistíocht ann agus mise ba chúis leis sin is dócha. Bhí. Tá sé ráite agam le daoine a chuir ceist orm a bhí mar ag teacht isteach chugainn ag déanamh cúrsaí, má, nuair a thagann tú taobh istigh den geata anseo, tánn tú mar chuid den, den phobal atá taobh istigh den áit seo. So, níl á lorg againn uait ach go ndéanfaidh tú iarracht éigin, ar a laghad ná cuirfeá tú inár n-aghaidh san obair. Anois, daoine óga a bhíonn tar éis bheith i bpríosún agus rudaí mar sin, cuireann siad in aghaidh gach rud, like. Sin just an, you know, sin a ghin an cúlra a bhí acu dóibh, sin an slí go bhfuilid. So, b'fhéidir go gcaithfeá. Is dócha, bíonn siad ag féachaint thart agus braitheann siad, Jesus, tá stuif ar siúl anseo, déanann siad iarrachtaí cur, cur isteach ar rudaí agus chaithfeá foighne a bheith agat. Agus dúirt le duine éigin uair amháin, abair, ní dhéanfadh sé faic ach uaireanta chuirfeadh sé ag gáirí an dream agus chabhródh sé leis an obair. So, dúirt, you know, tá cead agat bheith mar sin anseo, mar ná raibh puinn. éifeacht ann chuig aon rud eile, ach bheadh daoine eile ansan agus bheidíst ag iarraidh cur isteach ar dhaoine agus mar sin de. An rud is measa go bhféadfá a dhéanamh istigh anso ná bheith ag cúlchaint agus ag cothú achrann i measc na ndaoine agus sin rud go mbeinn ana-dhian air nuair a thosnódh a leithéid san mar bheadh an Bhíomar ag brath ar meascán de dhaoine a bheith san áit agus éagsúlacht mhór idir na daoine. Bheadh daoine gur ealaíontóirí iad, ba bhreá leo bheith ag obair sa spás seo mar go raibh ceardaíocht i gceist is bheadh sé sin i gceist. Bheadh an dream a bhí i bpríosún ann, bheadh daoine go raibh fadhbanna le drugaí acu agus rudaí mar sin. Ní fhéadfaimís é sin go léir a choimeád, abair, gan beiriú thairis, d'you know, gan an, an meascán a bheith i gceart, like, go mbeidís, go mbeadh na daoine, daoine amháin a' foghlaim ós na daoine eile nó just iad a bheith cóngarach dá chéile eh, thagadh tuiscint éigin so. Sin é, yeah, sin cuid de, de Mheitheal Mara, abair, thuas staighre ansan, Tá leabhar mar gheall ar báid seoil na Gaillimhí foilsithe againn. Tá páirt againn really in an-chuid rudaí a bhaineann le cúrsaí mara sa tír. Anois, rud eile is dócha gur fiú a lua ná, Agus arís, tá sé seo ag féachaint siar ar an rud. Tá bord bainistíochta againn, company limited by guarantee is ea é. I gcónaí bhí, theastaigh uaim go mbeadh obair á dhéanamh agus gurb é sin an leigheas is fearr do dhaoine ná obair a bheith ar siúl agus bheith ag obair. ach na coinníollacha eile timpeall air a bheith chomh fabhrach dóibh agus a bhféadfadh sé a bheith. Ahem. Like, glaonn, glaoití Bunaitheoir Meitheal Mara ormsa anois, os rud é go bhfuilid fachta réidh liom. So, an rud a bhí ann i gcónaí, bhíodh daoine ó aicmí difriúla le, le cáilíochtaí difriúla mar Bord Bainistíochta againn agus go minic iadsan a dheineadh, abair, deirim gur fhoilsigh Meitheal Mara leabhar, bhuel, i ndáiríre is é fear amháin atá go deonach mar, mar Dónall Ó Luínse ó, ó. Cluain Droichead, yeah. An méid oibre a chuireann sé sin isteach in aon rud a thugann sé fé, innealtóir is ea é chomh maith so cabhraíonn sé sin seachas cuntasóir. Ach so, má thagann duine eile isteach, abair, ar scéim fás nó rud éigin mar sin, má tá bua acu Sé an saghas smaoineamh a bhí ann, an coincheap a bheadh ann, raghaidh an gnó i dtreo na buntáistí atá ann. So athraímid, má thagann duine isteach le suim acu leabhar a fhoilsiú, bhuel, oibreoimid timpeall air sin, nó cuid againn. So bhí sé, bhíomar in ann bheith ana flexible is dócha go pointe áirithe. B'fhéidir gurbh fhiú scéal eile a thabhairt, conas a thosnaíos amach. Chuamar go, fuaireas an naomhóg triúr, bhí rás mór i Londain, the Great River Race, agus chuaigh beirt a bhí ón ó chúlra Sliding Seat, Olympic Rowing, beirt Conroys, chuamar ag traenáil chun dul go Lúndain go dtí an Great River Race agus i sa churach triúr atá agamsa fós agus bhuamar an rás. Bhí, abair, 250 bád nó rud éigin ann agus baineadh geit uafásach asainn. gur bhuamar an rás agus má tá taithí ag éinne ar bheith ag rámhaíocht, like, má chailleann tú an stróc, abair, téann gach rud san aer, abair. Ach eh, rás eh, handicap ab ea é. So, bhíomar ag dul fé Putney Bridge, em, agus bhíomar ag faire romhainn amach, bhuel, mar seo, sa bhád, agus ní raibh aon bád le feiscint os ár gcomhair, so dúramar, caithfidh go bhfuilimid chun tosaigh, agus theip láithreach ar an stróc, ach, so b'in rud, dúramar ag an am sin, d'fhéadfaimis rud mar seo a dhéanamh i gCorcaigh, sin nócha trí, go bhféadfaí rás a chur ar bun den tsórt seo. So, ag an am céanna bhíomar amuigh ar an abhainn agus bhí bád ag teacht thar n-ais ón Tall Ships in Boston, ón Pholainn, agus bhí fear in airde ar an deic, chuamar saghas ag pacing suas an abhainn leis an bád seoil seo agus bhí, bhíodar ag faire orainn agus dúradar go rabhamar ag déanamh seven knots agus mar sin de. Bhí fear ann agus chuir sé ceist orm, seo anois sarar chuimhníos ar naomhóg a thógaint in aon chor. Could you build a naomhóg? Agus caithfidh tú cuimhneamh ar an gceist could you? I could. So dúirt sé would you come to California and and build one there? I would. So bhíos ag cuimhneamh, bhíos ag cuimhneamh, yeah, Poncánach, you know, saghas an rud. Níl, I mean, yeah, ní chóir dom é sin a rá go pointeáil ach anyway, sin an meon a bhí agam, sea, níl aon locht ar an bPoncánach. So anyway, chuir sé glaoch thar n-ais orm is dúirt sé, could you come in April, I've sorted out with Virgin Atlantic, blah-de-blah-de-blah. Anyway, tharla sé fé dheireadh agus. Chuas amach go Los Angeles agus anois, a luaithe is a chuala an ceist uaidh, thosnaíos ag obair ar cheann a dhéanamh, ar eagla go dtagadh sé chun críche, ach ní raibh sé críochnaithe agam. So, chuas amach anyway chun scéal gairid a dhéanamh den scéal, Southern California is as blue as a boy can be, I think, bhí sé ag James Taylor, ach like oscailt súl domhsa bheith like deireann daoine go bhfuil Southern California cracked like you know tá tá gach sórt duine ann agus tá meon difriúil acu go léir agus so Bhíos mar the awesome boat builder, thagaidís chugam oh, the awesome boat builder! Ach an rud a dhein sé dom, fiú an méid sin a rá liom, bhraitheas níos láidre, like, agus sin an bua atá acu ansan, agus caithfidh mé a rá, like, n'fheadar an leis sinne a dul sall go dtagaimid ó áit, b'fhéidir, a bhí nó ina raibh saghas, brúite síos rud éigin nó pé rud ach nuair a théann tú sall, wow, bíonn tú, you know, tugann sé misneach duit? So, um, yeah. Bhuaileas ansan le fear go raibh tionchar an-mhór aige orm, Brian Ó hEachthiairn, Brian Heron, tá sé caillte anois beannacht Dé leis le dhá bhliain anuas, garmhac le James Connolly, 1916, agus bhí sé ag obair le dúchasaigh Mheiriceá Theas a bhí ag obair i California mar trade union organiser, mar a bhí a sheanathair, fear ana-shuimiúil ar fad. Tháinig sé, chuala sé go rabhas ann Agus bhí ponytail fada aige síos go dtína thóin, geall leis, féasóg mhór liath agus cnoc an fear seo agus bhíodh sé ag dul timpeall an áit go rabhas ag obair, ag faire orm. Agus bhí, bhí fear eile go rabhas, ceoltóir go rabhas ag caint leis agus bhíodh sé sin ag caint le, le Brian. So, bhíos ag déanamh, cad tá ar siúl, like, as bhíos i m'aonar i mo thóin agus like, Ní bheadh fhios agat cad a bheadh ar siúl, ach bhí sé ag iarraidh fháil amach an raibh leipreachán ann mise. Nó tá is petty you accurate nó Lucky Charms nó rud éigin. So chuas, bhí, bhí, like, caithfidh gur bhraith sé gur, go raibh réasúnta dáiríre. So, eh, so thóg sé, thóg sé féna sciathán mé go pointe, like. Agus, eh, is dócha a bhíonn i Meiriceá, is dócha, d'fhéadfainn é sin a fhágaint mar sin, mar bhí sé, bhí ag tógaint, bhí sé ag tabhairt ginseng dom, dom, chun mé a choimeád sa tsiúl, like, mar bhí an sprioc ag teacht, bhí an bád le lainseáil. D'fhoghlaimíos an-chuid mar gheall ar stair na tíre seo i bhfad siar, agus just scéilín an-bheag, chaithfidís, na daoine seo, thagaidís ann don deireadh seachtaine agus bhídís gléasta mar Ceiltigh, mar bhíos sa Celt Camp, agus chaithfidíst Béarla Eilís a hAon, Elizabethan English, a bheith á labhairt acu, you know, cuid acu Vietnam vets ab ea iad agus daoine difriúla, like, ana-shuimiúil. Ach bhí fear amháin ann agus, so, dúradar, oh ní gá, tá Elizabethan English agatsa cheana. So ní gá dhuit aon cleachtadh a dhéanamh. So bhí sé sin alright ach bhí an fear seo agus ehm bhímist inár gléasta suas agus ansan nuair a théadh na daoine amach as an áit a' Renaissance Fair ab ea é ehm bhainimid dínn na, na giobail agus pé rud agus ehm bhímid suí thart i, bheadh tine lasta nó bhí sé istigh in State Park ach an duine seo, Lean sé ar aghaidh, I dost am divorced. So bhíos like, Fuck, tá California ait ach Christ, tá sé seo ag dul thar fóir. Cheap sé go rabhas fós in role ag caint Elizabethan English leis agus mar gur duine béasach é, lean sé ar aghaidh ag caint liomsa in Elizabethan English. I mean, Jesus, like, cad é oscailt súl, like. Tá scéal amháin eile is chuirte, anyway, tá mé ag dul ar strae ach bhí, bhí, tháinig kind of fuss mór, an-chuid de na daoine san áit seo, oileadh iad ag na Bráithre Críostaí. Agus, yeah. I mean, táim ag déanamh grinn dóibh ach, you know, bhí, bhí an-éagsúlacht ann, i ndáiríre, sin é an saghas. Ach anyway, eh, bhí an Chief a bhí sa Celt Camp, em, dúirt sé, tá sagart ar an sean dul ag teacht chugainn ag fiosrú an bhféadfadh an easpag atá aige teacht chun Aifreann i Laidin ar an sean dul a rá sa Celt Camp. So bhíodar á, bhíodar ag caint fén Laidin a d'fhoghlaimíodar ós na Bráithre Críostaí ionas go bhféadfaidís freastal ar an, ar an easpag is chonac an sagart so agus an seana rud leis an pom pom in airde air agus sútán síos go dtí an talamh air. Tháinig sé, níor tháinig sé chugamsa. So bhí sé sin alright, níor, bhí sé, bhíos go breá, bhíos ag obair liom, ní raibh, agus bhí sé saghas ag gabháil timpeall chun rudaí a shocrú nuair a thagadh an easpag. Tháinig an easpag, bhíos gnóthach, níor chuas ar an Aifreann, chuaigh an Celt, Chief ann agus chuimhnigh sé ar an Laidin agus dhein sé freastal air agus gach rud agus bhíodar ana-shásta leis agus bhí mo dhuine gléasta agus gach rud. Bhí fear eile go rabhas ag fanacht leis agus chabhraigh sé go mór liom, bhí sé mar an Chief Druid of the California Druidic Circle,

Ach bhíos ag magadh fé is bhíos ag rá, Á, yeah, chonac tú ag caint leis an Easpag, yeah, yeah, sure, is dócha níl ach an job céanna ar siúl ag an mbeirt agaibh, eh, ag lorg na pinginí chun an rud a chimeád sa tsiúl, like, tá, tá sibh in iomaíocht lena chéile, so. Scaoil sé leis sin, tháinig sé chugam tamall ina dhiaidh san, chuaigh sé ar an, go dtí Los Angeles Police nó rud éigin, have you, do you have a record of Bishop something or other of the something Christian church in San Francisco or in Los Angeles? No, chuardaigh sé gach foinse. Ní raibh. Bhí, bhí mo dhuine gléasta suas. Tagtha isteach mar sin, California. Anyway, um. So, yeah, féach mé sin. Bhuel, bhain sé nach raibh mé. Umm, yeah. So, píosa beag, is dócha, mar gheall ar bheith ag taisteal le muintir na mara agus leis an gclár. Umm, bhuel, an rud is tábhachtaí domhsa gur thug sé chance dom bualadh le daoine gur bhreá liom bualadh leo. Agus bhíos ag caint níos luaithe ansan, sin é an rud ba luachmhaire domhsa, d'fhéadfá a rá ar shlí, slí eile chun féachaint air, go raibh an córas ar fad, fiú an teilifís agus camera crew agus gach rud, gur, saghas, bhí sé sin sa dara háit, gurb é an rud is tábhachtaí, bhuel, domhsa ar aon nós, ná bualadh leis na daoine san agus, am a bheith agam leo agus mar sin de, agus ceangal ceart a dhéanamh leo. So bhaineas ana-shásamh as bheith ag gabháil timpeall. Is dócha, smaoiním ar an duine agus. an slí gur mhair daoine agus an tslí go, bheadh fhios agat, nuair a bhíos óg, abair, go mórmhór i Múscraí is timpeall na háite seo, an slí gur bhraitheadar ar a chéile agus an sábháilteacht a bhain leis, agus bhíodar bocht, níl aon dabht fé sin. So, I mo thuiscint, mhair daoine ar an gcuma seo tríd na cianta ar fad agus ní hé ach go fíordhéanaí gur féidir linn maireachtaint chomh haonarach. Agus an slí go ndeirim sé, táimid inniu mar gur rí agus banríon gach fear agus bean, go mór-mhór sa chultúr ina bhfuilimid. b'fhéidir gur rud maith é, níl 'fhios agam, is dócha gur rud maith é, ach ehm athrú ana-thapaidh in tréimhse ana-ghairid, abair, agus deirimse go bhfuil, go bhfuil sé ionainn agus caithfidh go bhfuil, go bhfuil an seana-shlí bheith ag brath ar a chéile go bhfuil gá mór againn leis sin agus go bhfuil sé in easnamh, b'fhéidir, inniu. So bhíos, go pointe áirithe, bhíos ag lorg daoine go raibh an ceangal sin saghas acu fós ar an gcósta nó ó thaobh aois dhe, b'fhéidir, nó rud éigin mar sin. D'fhéadfá a bheith ag tuairimíocht go deo, like, ach, um, sin saghas rud. So. Chun é seo a fheiscint sa lá atá inniu ann, caitheann tú súil a bheith agat chun, cá bhfuil sé anois, an slí seo, agus tá sé ann, is dócha, agus tá, you know. So sin rud, creidim fós, creidim go pointe áirithe, go bhfuilimid ar strae, you know, sin é go lom díreach é. Ní haon rud, ní haon cúis mhór. Conas a déarfainn? Ní rud rómhór é, ach an ceangal idir daoine, is dócha, sin an rud is tábhachtaí, go mbeadh sé sin go láidir eadrainn agus críochnóidh mé, is dócha go gcríochnóidh mé leis sin, tá preaching a dhóthain déanta ach sea, so, go maith leis.